Езу. Мо ди гъунэгъу Жамбулэт сымэ я хьэгъуэлӏыгъуэр пщыгъупщэжа дыкъызэрагъэблэгъар. Сщыгъупщэжаӏым сыт сщӏэну-тӏэ сэ абы щхьэ? Дымыкӏуэу мыхъуну уэлэхьи абы. Ауэ ахъшэ диӏэкъым. Егъэлеяуэ дызытехуа иджысту сщӏэӏым тщӏэнур. Ей, нанэ къеӏытхым дахъуну, абы и куэдщ ахъшэ. Нанэ къеӏытхурэ и щхьэ едгъэужэгъуам уэлэхьи. Дэ къыдимытым хэт-тӏэ абы зритынри? Иӏэщ абы ахъшэ, накӏуэ делъэӏун. Мо ди гъунэгъум делъэӏум нэхъ фӏу пӏэрэ, нанэ, соукӏытэм уэлэхьи ӏейуэ? Нанэ къэдгъанэу гъунэгъум дей делъэӏунура дыкӏуэну? Сщӏэӏым, ухуейм кӏуэ гъунэгъум, ауэ нанэ иӏэщ. Накӏуэ-тӏэ?
Кӏуэ ухуейм уэ езыр. Накӏуэ, уэ уэ нэхъ къуитынущ абы жепӏэмэ. Зэгъусэу. Накӏуэ-тӏэ? Накӏуэ.
Накӏуэ, езыр. Нанэ дей накӏуэ. Накӏуэ.
Нанэ!
Нанэ, ушха? Адрэ хьынкӏи сышхам, жей къыстеуауэ. Согугъуасрэ-тӏэ?
Согупсысэ.
Сыт узэгупсысыр? Си пенсыр жызоӏэ. Мы коммунальнэ жыхуаӏэм дишхам, Алыхь. Уэздыгъэм сом минитӏ еста? Пхъэнкӏий зэрдашым щхьэ мин еста, газ жыхуаӏэм сом минитху еста. Газым е сом минитху епта, ета къудейти мазэ дэкӏа. Мазэм тху къреуд абы, аращ иджы хэфщӏыкӏыр фэ. Псыми ара, мин. Дыкӏэлъыщӏэмыхьэ. Си гум щӏыхьэжауэ къомыр. Ауэ пхъэнкӏийм и дзэуэ дэж. Нанэ, нтӏэ, а пщӏэ къомым къыхэжыжынкъым. Мо Жамбулэт-хьэ я хьэгъуэлӏыгъуэм тхьыни къыдэт.
Уэлэхьи, уэлэхьи сыукӏытуратэм, нанэ, быкъыбжиӏар. Тхьэм жаӏэр, тхьэм жаӏэ, Алыхь
фи ӏуэхур фӏым фэ цӏыкӏухэм. Фӏы дыдэт а жыхуэфӏэр сэ фэстын сиӏэу щытамэ. Уиӏэӏэ, нанэ? Симыӏэ, дэнэ къисхын? Дэнэ иӏэн а къомыр, ита къомыр жиӏар? Мыӏэр естам, мо Къэрэжаныжь мыгъуэр. А тхуэпӏахэм ныкъуэ дэ итат.
Къэрэжан дей схьа сом минитхур-щэ, ар пщыгъупщэжай. Къэрэжаныжь къакӏуэм де мэл цӏыкӏу щохъу, сыныкӏыцӏэ ӏакэ. Накӏуэ-тӏэ, дыщӏэгъэкӏыж уэ псынщӏэ. Мо ди гъунэгъум делъэӏунщ. Тхьэ зигъэгусам, тхьэ зигъэгусам.

Иужьрейуэ сыщыкӏуам, нанэ, жиӏа, уи ӏэпэхэр зыщӏэнэну, бгъэлэжьэн хуей, бгъэлэжьэн хуей, зыгуэр пщӏэн хуей, жиӏа, сыт сэ сщӏэ, хупцӏынэ щызмыщӏэ, сщымыпхъанкӏэкӏэ, мелкэ моторика, жиӏа, зыгуэр пщӏэн хуей жиӏа, аращи, иджы мыхуэдурэ, мыуэдурэ зытесхурэ, мыхуэдурэ, мыхуэдурэ, Псэурэ сэ уэстын. Нанэ ӏумыт, мис мыри убгъэлэжьэну урикъуну зи пэ. Хьэуэ, урикъунукъым, еплъыт абы жиӏам. Уи ӏэпэ зэрыбгъэлажьэм нэмыщӏкӏэ уи гукъыдэжым хэхъуэу, упсэуну ухуеин щхьэкӏэ жиӏа мин нэхъ мащӏэ зытомыхыу жиӏа мин, минитӏ, минитху хуэдэу зытепхыурэ мыра гукъыдэж? Жиӏэм жиӏэри дыщӏигъэкӏыжат ауэ пщӏэрэ. Мыр ахъшэкъым, мыр тренажёрщ.